an bɛ seli an kuntigi kan n'o ye muhamadu sallallahu alaihi wa sallam an balimaw an bɛ sɔrɔ k'aw ladɔnniya bi ko an bɛ dimasi la n'an k'o ma karidon o karidon o bɛnna desanburu kalo tile mugan ani kelen ma san ba fila ani mugan ani duuru dimanche le 21 décembre 2025 aw denkɛ n'aw balimakɛ aliyu badara diko bad le malien ka fara kuma falen ɲɔgɔn lasi kan ni an sigilen an ka grand révélation kɔnɔ bi ka kunnafoniw ta k'u yɛrɛkɛ kunnafoni minnu bɛ tali kɛ an ka finitigiw kɛrɛnkɛrɛnya la olu ka sebayabaw ka jamana ale fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ aw ɲɛ b'a la cogo min na bi n balimaw an ni nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn fɛ nisɔndiya min n'a tɛ se ka lakali o la sa lasi walasa ka don kuma kɔnɔ an bɛ bamanankan dɔ fɔ lasi ko maa tɛ suba ɲininka a ka mɔgɔ minɛ cogo an'a ka mɔgɔ dun cogo la o y'a kelen ka dalilu ye parce que n'a y'o fɔ a tɛ mɔgɔ sɔrɔ k'a dun tugun a tɛ mɔgɔ sɔrɔ k'a faa maa fana tɛ ɲɛguwan ɲininka suba minɛ cogo la n'a y'o fana fɔ lasi a tɛ suba sɔrɔ k'a minɛ tugun sigana t'o la kuma in bɛ faamu kosɛbɛ a bɛ fɔ fɛn min ma toujours combattu mais jamais abattu lasi o de tɔgɔ ye armée mali cɔyi ka fara ka kɛlɛkɛminɛnw kan kosɛbɛ lasi bi jara parce que n'i ye jɔ fili n'i ye salen minɛ don min na lasi i b'a fɔ bi jara kosɛbɛ n'i ye jɔ fili n'i ye tɛbɛn minɛ i b'a fɔ o don fana jara kosɛbɛ mais lasi n'i ye jɔ fili n'i bɔra ni ɲagaɲagaw ni kalaw dɔrɔn de i b'a fɔ k'o don ma ja sigana t'o la mais bi an ye jɔ fili lasi an ye requinw de minɛ bi ta tɛ salen ni fɛn da an ye requinw de minɛ bi requinw requin kurubaw an y'olu de minɛ bi lasi kosɛbɛ i b'a dɔn lasi vocal sera bad ma parce que waati dɔ hali an ka sunɔgɔ waati appel dɔw b'an ka sunɔgɔw yɛrɛ tiɲɛ quoi mais o sunɔgɔw tiɲɛni o tɛ digi an na parce que mali ko don quoi o tɛ digi an na yɛrɛ appel dɔ ye n lawuli diyagoya lasi n wulila vocal cira n ma n y'a lamɛn e cɛ bad bɛ vocal in fɛ sisan n ye kuma in faamu n ye vocal lamɛn n bɛ se k'a exploiter cogo min n y'a exploiter ten 6 heures de temps après heure wɔɔrɔ kɔfɛ n balila ka mun ye état-major ye communiqué kɛ joona ayiwa walasa bɛɛ k'a faamu alerte dira bad ka kuma tɛ dɛ a ka ca mototigi ba kelen de ye n'i ye terroriste ye moto la yan sisan sisan a kana k'i kɔnɔ k'u danyɔrɔ ye yan dɔrɔn ye quoi i bɛ se k'u ye yan sisan lasi heure naani duuru i bɛ bali ka t'u ye fo mali région wɛrɛ a dabaliban b'i minɛ maa tɛ moto boli n'u ye moto y'u dɔn fɛn de u bɛ boli de u ti jɔ sigana t'o la wa sira rakursi u b'a dɔn ni fɛn bɛɛ ye u bɛ u bɛ sira tɛ mali kɔnɔ u tɛ mun rakursi dɔn sigana t'o la parce que tukɔnɔmɔgɔw don kosɛbɛ donc u bɛ rakursi sugu dɔ bɔ i yɛrɛ dabali bɛ ban u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ par exemple i bɛ se k'u ye sisan bamakɔ lasi n'i ma farati 6 heures de temps Aha. bilayi i bɛ t'u sɔrɔ fo moti Ah. n'i y'a kuma fɔ mɔgɔ min a bɛ bonya hakili ma parce que u bɛ rakurusi de dɔn kosɛbɛ u tɛ boli dugukɔnɔ sira fɛ o jamais mais n'a y'a sɔrɔ i tilennen don k'i ye maa ɲɛnama i tɛ terroriste ye Ah. n'i k'i bɔ bamakɔ ka taa moti a yɛrɛ da dɔnnen don kosɛbɛ mais n'i ye terroriste ye n'i k'i b'a boli i tɛ boli dugu kɔnɔ i bɛ boli kungo de kɔnɔ o kosɛbɛ yɛrɛ fana u b'o da dɔn lasi Mhm. an k'an balimakɛ ka kunnafoni lamɛn Ɔhɔn. an bɛ sɔrɔ k'a expliquer kosɛbɛ ni information de ye ba de lawuli bi ayiwa somɔgɔw dun kɔri baasi tɛ dukɔnɔmɔgɔ aa bi kibaruya nin ka kalan dɛ surɔ zéro heure waati la mɔgɔ ninnu tɛmɛna k'u kunda semana kan aa a mɔgɔ ka ca dɛ dɔ b'a mɔgɔ ba kelen kan quoi mɔbili bɛɛ b'a la mɔbili bɛɛ b'u bolo siɲɛ na dugu fila bɛ yen nɔ ko o b'u bolo sibulu la quoi ganale ani dano o yɛrɛ de ka décision min k'u bɛna o dugu fila ci ka bɔ yen quoi ganale ani dani a faamuya information ni nkalon tɛ dɛ réalité yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de bɛ ka fɔ a ye ten a k'a partager an ka faamaw tulo ka da kan bi ye dimanche de le 21 décembre 2025 8h40 ti de bɛ a lɛri in na nin message urgence yɛrɛ yɛrɛ de don k'a layɛlɛ sanfɛ terroriste min tɛmɛna surɔ na k'a kunda semana kan fɛn y'a mɔgɔ ba kelen kan mɔbili bɛɛ b'u bolo u ka sibulu ye dani ani ganale u ko k'u bɛna o dugu fila de ci parce que ko olu de y'u kofɔ a terroriste ka ca dɛ a ka ca yɛrɛ yɛrɛ de ne mɔgɔ min ne ka mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'ale yɛrɛ ɲɛsin voilà an bɛ information dan yan fɔlɔ parce que a bɛ explication mun di yan c'est un peu dangereux pour lui et sa famille i ye kuma faamuya ale ye c'est à dire que information sɔrɔ fɛn bɛɛ cira ma dalu la terroriste minnu tɛmɛna semana a ka ca ba kelen yɔrɔ a ma bɔ ba da kɔnɔ moto fara mobili kan u ka sibili ye dugu fila min a y'o dugu fila tɔgɔ fɔ k'u ko k'u bɛ t'o dugu fila ci ko parce que o dugu fila y'o ko fɔ non olu tun m'a faamu u ka sibili tun t'o dugu ye u taatɔ tun don yɔrɔ wɛrɛ olu m'a faamu lasi jaw tun bɛ ka taa fo nara bolo fo muruja bolo kan u tun bɛ ka taa yen de chaque fois vengeance de b'u kɔnɔ parce que à chaque fois k'an b'u gosi diyagoya gosili bɛ kɛ yɔrɔ min dɛ u bɛ taa k'u bɛ t'u venger yen de chaque fois o de la u y'u labɛn ni y'a dɔn lasi dugu min fɔtɔ filɛ nin muruja zone ka jan dɛ minnu taara minnu filɛ nin minnu kofɔlen filɛ nin ninnu bɛɛ tun bɛ yan citerne attaquer de kama u bɛɛ tun bɛ yan citerne attaquer de kama u bɛɛ nan'u yɛrɛ sɔrɔ yan o de kama donc ils étaient obligés lasi waati min n'u welela k'u ka taa vengeance la parce que olu bɛ wele de u ka ɲɛmɔgɔw fɛ donc lasi u ka sɔrɔ ka sira minɛ k'u kunda muruja zone kan n y'a f'i ye cogo di n ko 6 heures de temps après n bɛ bali ka mun ye lasi yanni n ka kunnafoni yɛrɛ di parce que radaru y'a lase n ma yanni n ka état-major yɛrɛ ka kunnafoni ye lasi k'a fɔ ko gosili kɛra état-major y'a kunnafoni di mais u ma don détail kɔnɔ donc ne ye n ka radaru ta ka détail ɲininkali k'u la u ye ɲɛfɔliw kɛ n ye mais n bɛ état-major ka communiqué kalan sa a k'a lamɛn lasi ce même dimanche

b'a fɔ k'i bɛ t'u nɔfɛ u kofɔra yɔrɔ min na lasi u kibaruya min mɛ an bɛ bali mun na u kibaruya taara mɛ fo muruja zone kɔnɔ u bɛ bonya hakili ma parce que u bɛ sira bɛɛ raccourci dɔn n y'a f'i ye cogo min na u bɛ sɔn mun na olu yɛrɛ taatɔ don vengeance min na i y'a faamuya b'a la lasi a bɛɛ ni ala taala cɛ o vengeance tilala ka kɛ dimi wɛrɛ ye u bolo parce que u ye muruja territoire lasɔrɔ yɔrɔ min na yan'u k'a fɔ k'u b'u sigi ka baaraw labɛn sisan an kan ka taa nin cible nin de gosi nin de an ka cible ye an kan ka nin tiɲɛni de kɛ an kan k'a kɛ tan lasi olu yɛrɛ bɛ tila o la waati min ni ala cɛ o b'a sɔrɔ an ka pankuru sera pankuru jumɛn n y'a ko f'i ye M346 FA o de la n k'i ma toujours combattu mais jamais abattu ale matériel in tɔgɔ de ye toujours combattu mais jamais abattu assurance vie de lasi a bɛ opération kɛ de gratuitement a bɛ dugukolo a bɛ Mali fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen i b'a kalama n'an ye nin commentaire fɔ hakilimaw t'a faamu mais hakili c'est à dire hakili eh, hakilinda dɔw t'a faamu mais hakilimaw bɛn'a faamu sisan kosɛbɛ i b'a kalama a pankuru in lasi k'a bɛ se ka opération kɛ durant un an sans entretien un an un an san kelen sans entretien san kelen bilayi talayi sans entretien donc ale tɛ jigin tuguni quoi jamais Donc n'i y'o somme sɔrɔ dɔrɔn ale bɛ to sanfɛ de sisan a bɛ yaala de n'a y'u ye yɔrɔ min na dɔrɔn halaki don ɔ ba kelen de fɔra vocal kɔnɔ yɔrɔ ni ba ko ba kelen gosira sa ee cɛ ba de y'a dama mais ba kelen de fɔra vocal kɔnɔ dɛ mais ne tɛna jamakulu da fɔ mais lasi su min bɔra kɛnɛ kan u b'a dɔn terroriste yɛrɛ tulo b'a la quoi walayi u tulo b'a la n tɛ kuma ka dama tɛmɛ lasi u bɛ boli dugukolo in fan tan naani fɛn o fɛn fɛ a ye siga t'o la u bɛ ye wa vocal bɛ caman kan kosɛbɛ ala y'o kɛ o t'i yɛrɛ fɔ ye terroriste bɛ boli mali dugukolo fan tan naani yɔrɔ o yɔrɔ de 24 heures sur 24 heures i b'a sɔrɔ information bɛ badi kunna quoi i m'a mɛn 8 heures waati o y'a sɔrɔ badi bɛna a da kura ye kosɛbɛ parce que anw bɛ si an ɲɛ na an bɛ taa an ka activité na an bɛ information kan k'u traiter fo ka dugu jɛ 8 heures ni waati badi o ye badi da kuma ye mais n da waati mun kunnafoni jiginna lasi n ye sunɔgɔ to yen fɔlɔ n k'i jɔ an ka nin ko ɲɛɲini lasi j'ai exploité et après qu'est ce que je reçois lasi la très bonne nouvelle du siècle waati mun na ko i b'a ye k'a fɔ nin pankuru in taara nin baara in kɛ k'a ban yɔrɔnin kelen quoi parce que j'étais tellement content parce que ni information dira n'a labaarala i bɛ nisɔndiya quoi laɲini ye nin de lasi aa cɛ bɛ min f'i ye nin fana kalayara u bolo dɛ ne m'a f'i ye fana n ka kuma dɔ kɔnɔ lasi n ko ni mali armée ye terroriste faga ka dama tɛmɛ u b'a fiyɛ ko civil fagara bon terroriste kɛ de da bɔra k'a confirmer quoi tellement fagali fanga bonyana u ma ni ala cɛ ko non ko civiliw de fagara ko des tuareg bad ka kuma tɛ n bɛ video kala k'a lamɛn terroriste kɛ bɛ k'a confirmer ne ka kuma tɛ quoi o kɛra min tombouctou zone na an ye gosili sugu dɔ kɛ lasi o fana kɛra kabako de a bɛ tɔgɔ fɛn o fɛn citer tɔgɔ in bɛɛ bɛ n bolo yan lisi kɔnɔ parce que n ye recherche kɛ tɔgɔ in bɛɛ kan a bɛ ka maa minnu citer komi a da b'a la ko siviliw don est ce que réellement siviliw don walima k'a fɔ terrorisiw don ka tila k'i kanto fɛn kɔnɔ ko an ka finitigiw y'u faga ko ka tila ka taa moto dɔw ɲini ka na da u kɛrɛfɛ u su kɛrɛfɛ ko walasa k'a fɔ terrorisiw don nin ye kabako ye dɛ nin ye kabako ye dɛ e yɛrɛ ka nin kuma in lajɛ nin bɛ don kunkolo jumɛn fɛ ɔn kabako ko kuma anw ye civil faga ahan ka tila ka taa i y'a faamuya b'a la moto ɲini Ɔn. ko ka n'o da u kɛrɛfɛ o moto bɛ bɔ min e a y'o kuma bɛɛ fɔ Ɔn. ale ma se ka bɔ ni image kelen ye ɔn qui prouve que k'an ye civiliw de faga kabako mais tɛ yan. bad a des images tout de suite ɔn su minnu dalen don Ɔn. moto dɔrɔn tɛ hali marifaw dalen don terroriste yɛrɛ su dalen tɛ fili sa jamais donc o image bɛ yan u su dalen ah. i bɛ marifa de ye k'a ni moto k'a fɔ ko terroriste don sɔsɔli t'o la donc ah. je lui mets au défi ah. image min b'a bolo k'a fɔ civil don a ka bɔ n'a ye donc mun b'a prouver k'a fɔ terroriste don ne bad bɛ bɔ n'a ye wa a ye tɔgɔ fɛn o fɛn citer a bɛɛ ye terroriste parce que ils sont connus a mɔgɔw dɔnnen don n ye recherche k'a mɔgɔw kan i y'a faamuya b'a la muso dɔw b'a la o musow fagali u bɛn'o kɛ prétexte ye ko non ko musow tɛ terroriste ye lasi o musow tun ye o terroriste kelenw ka tobilikɛlaw de ye wa u ka base de tun bɛ u ka cidenw don u b'u bila tobi ɛ n'o tɛ ni ti ni n'u tɛ ɲɔgɔn kalama mun b'i sɔrɔ u ka base kɔnɔ foyi mun b'i sɔrɔ u ka base kɔnɔ i sirilen tɛ yen i ma taa minɛ i ka so ka na i yɛrɛ de taamana n'i yɛrɛ ye ka na i y'a faamuya b'a la lasi i bɛ k'u ka tobili kɛ n'i gosira ɛ mais cɛ n'u bɛɛ ye kelen kɛ an bɛ dɔwɛrɛ ɲini Moi, je n'ai jamais été. Ah. i y'a faamuya b'a la fɛn o fɛn exaction fɛn o fɛn bɛ k'a bɛ kɛ an balakaw contrôle la quel que ah. soit alpha ne yɛrɛ t'a fɛ jamais hali terroriste musokɔrɔba in ah. n'o de ye Aminatu Walet Bibi ah. kidaliko tile waati a fagalen pour le respect à nos mamans ne ma sɔn ka bɔ n'a su ye kosɛbɛ a su gardelen bɛ n bolo hali sini j'ai pas parce que ale de y'i kale ko ni mali armée ye kidali minɛ an balakaw k'a kɛ to k'a bɛ taafe bila quoi a ye kuma in fɔ o dugujɛ de bɛnna kidali récupéreli ma kosɛbɛ a y'a ɲini k'a bɛ taa alizeri an y'a bunte kosɛbɛ pour le respect à nos mamans n y'a su to yen maa t'i kale fɛn dɔw la o jamais i b'i kale o b'a sɔrɔ assurance yɛrɛ de b'i la k'i bɛ ka mun fɔ ko a bɛ réaliser quoi walima o y'a sɔrɔ ni ala bɛnna ko la quoi kosɛbɛ donc maa ni ala tɛ bɛn ko la dɛ ah, ala ye chance di a ka kiraw de ma quoi a n'a ka nabi ɲumanw donc an k'an balimakɛ lamɛn et je reviens avec la révélation mɔgɔw k'a lamɛn très bien et bien bonjour bonjour c'est So qui vous parle le 25, 26 et 27 novembre 2025, l'armée malienne s'est rendue

maa t'i sɔrɔ k'i jaabi bɛɛ bɛ dɔ bɛ tɛgɛ da i ɲɛ kan plus de deux ans maa mun bɛ population civile kan k'a ni tɔɔrɔ k'u faga nin cɛ in don hmm. a fagara mali armée fɛ a denkɛ nana marifa ta ka sigi a nɔ na
kosɛbɛ donc denkɛ in de tɔgɔ ye umar ag kamisa kosɛbɛ fa de ye kamisa ye sigana t'o la donc taa recherche kɛ dɔrɔn an tilala nin kuma in an ye nin bɛɛ recherche yanni an ka kuma a kan kosɛbɛ e bɛna fɔ an ye k'o ye civil ye a purupuru a ye purupuru hakɛ min kɛ mali armée fɛ dan t'a la quoi par le, le même colonel ɲangado mun ka mun filɛ nin ye k'an ɲɛmɔgɔya la tɔmɔkutu u mana poroporo chaque fois a bɛ boli ka taa Mauritanie kosɛbɛ mais n'an y'u fa ni su de cayara dɔrɔn kuma bɛ caya ko siviliw mais n'u y'anw faga ou bien n'u ye sivili faga olu ma sivili faga olu ye kafiri de faga parce que an ka ka kuma tɔ la mais bi révélation bɛ yen dɛ révélation de bɛ bi an ka lamɛnni k'an ka taa
taye ag aladi monsieur de 41 ans ensuite

Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Voilà.
Donc, la simba da yan. Ayiwa. N'i ye nafigi. Ɔn. N'i y'a koron k'a da. Ɔn. A bɛ tɔgɔ minnu bɔ a da kɔnɔ. Olu de y'a ka complices ye. Sigana t'o la. I m'a ye a bɛ ka kuma. A ko a bɛ jɔn interpeller ko communauté internationale. Han. A ko a bɛ Faransi interpeller. K'a bɛ Algérie interpeller ko l'Algérie qui est un pays frère. Donc cela prouve quoi? olu de y'an dɛmɛbagaw ye n'i y'o de fɔtɔ ye video kɔnɔ indirectement sigana t'o la n'i mémoire ka dɔgɔ i tɛ se k'a faamu jamais a bɛ maa minnu kan k'u wele sisan olu ka agir c'est parce que olu de y'u dɛmɛbagaw ye o maaw de b'u kɔ k'u kɔkɔrɔma don don kosɛbɛ o maaw de bɛ armu d'u ma i n'a fɔ o maaw de b'u la loger nourri ka tila k'u su k'u bila an na k'a d'u kunkolo la comme si lasi nɔri ye u fa dugukolo de ye wa ko nɔri in tɛ mali dɔ ye k'u k'a tigɛ ka bɔ mali la u kana sɔn fiyewu ɔ baasi tɛ lasi anw ye nin opération fila kɛ a ye muso minnu tɔgɔ fɔ a ye muso min tɔgɔ fɔ laban na n'o ye tima walɛti a ye muso fɛn o fɛn tɔgɔ fɔ o bɛɛ ye o tima walɛti denw ye maintenant elle est la chef cuisinière des terroristes donc sisan voilà u ka dumuni dilanna a ye denw introduit comme quoi oh. dɔ ka baara bɛ kɛ nansan dɔrɔn ye hmm. maintenant oh. dɔ ka baara bɛ kɛ i y'a faamuya b'a la tasuma mɛnɛni ka daga sigi o n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ n'i ka tasi don a y'u introduit min kɛ oh. lasi u bɛ gosi waati min u b'a sɔrɔ u bɛɛ bɛ yen u bɛ tilela tobi yɛrɛ de la kabako tilegan dere dere an y'u bila ka taa tlela dun lahara u taara tlela dun yann'u k'a dun diɲɛ na yan quoi e bɛna fɔ an ye k'olu ye civiliw ye k'u ci ka taa terroriste ka dumuni tobi ni n ye fɛn dɔ f'i ye a bɛ bal'i la n kɛlen ka recherche approfondie muso kelen kan n y'a sɔrɔ tellement a ye wari min sɔrɔ nin dumuni tobi la i y'a faamuya b'a la ɛ terroriste fɛ k'a ye so jɔ gawo quartier min bɛ wele ko quartier cocaïne manamana maa tɛ so jɔ yen dɛ Jamais.
Les plus grands drogués du Mali, ah. les, les monarchos trafiquants. Ah. i y'a faamuya b'a la olu de bɛ so jɔ yen les monarchos trafiquants cɔyi cɔyi k'a daminɛ au temps de ATT ka na se ibk ma i y'a faamuya b'a la lasi maa minnu bɛ so jɔ quartier cocaïne in kɔnɔ milliardaires c'est à dire jamana drogue affaire kɛla baw olu de tun bɛ so jɔ yen bon nin muso kelen k'a ye so jɔ yen a ni kabako ye sa i cocaïne na
non a y'a to n ka nin jaabi c'est important que ah. an ka jaabi an b'a kalan de fɔlɔ k'a lamɛn ka tila k'a jaabi kosɛbɛ parce que anw bɛ kuma avec des preuves mais il parle sans preuve ah. o différence de b'an cɛ a ye mun fɔ fo an lamɛnbaaw k'a lamɛn de fɔlɔ u k'a dɔn ah. an bɛ ka jaabi mun di il s'agit de quoi il s'agit de qui c'est très important kosɛbɛ donc nin ye nin ka ko c'est à dire nin base fila fana ka ko de bancogo ye bon o su yɛrɛ n'an k'an b'o fana da fɔ yan dɔrɔn a ti faamu mais mais i yɛrɛ ye terroriste kɛ furase cogo ye tellement que su de cayara bonyanen don a hakili ma ale yɛrɛ parent dɔw b'a la a ti ɲɛ f'a ka sortie médiatique de kɛ k'a fɔ ko civiliw de fagara Hein? Mais rien ne prouve à nous k'a fɔ ko civil don. Mais tout, c'est à dire oh. tout confirme avec moi, avec mes renseignements là, c'est k'a fɔ ko minnu fagara a bɛɛ ye terroriste sɔsɔli cogo t'a la parce que ni musow tɔgɔ fɔra la dɔrɔn yen yɔrɔ de la i b'a fɔ ko kuma ko muso mun bɛ musow ye a la o de bɛ n'i tromper la muso dɔw sen b'a la dɛ kosɛbɛ voilà a kana i kɔnɔ ko terroriste ko muso t'a la dɛ i bɛ fili la n'i y'o bil'i kun na dɔrɔn i bɛ fili la donc an bɛ avancer an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ min tugun Lasi i m'a ye le colonel Siaka Kumare n'ale ye gosili kɛ i y'a faamuya tilebin fɛ dɔrɔn i y'a faamuya b'a la le général Masawule Samake o fana b'a laminɛ kɔrɔn fɛ kosɛbɛ nin cɛ fila bɛ ɲɔgɔn laminɛ de ni gosili ye kosɛbɛ nin bɛ gosili kɛ nin bɛ gosili kɛ Lasi ja halisa Nioro du Sahel a tun bɛ ka continuer après un autre ratissage par le colonel Siaka Kumare Lasi a n'a ka cɛdenw mini base wɛrɛ bɛ yen k'u taara bɔ mun wɛrɛ kan mun ni kunu ta tɛ kelen ye mm. u taara mun fana démanteler ka a firi a kun jugu kan Lasi ka base fana firi a kun jugu kan mɔgɔ o minɛn o a si tɛ se ka lajɛ tuguni parce que an bɛ colonel Siaka Kumare fo yan l'homme qui n'a jamais cessé ka mɔnɛ bɔ an na sur le terrain maa mun n'a bɛ terrain kan a mana so fɔlɔ ko repos ayi non a bɛ terrain kan a mana so fɔlɔ ko repos a bɛ yen 24 heures sur 24 tout comme le général Masawule Samake yen kɛra ale ka famille non yen kɛra olu ka famille yen kɛra olu ka so de ye u ma bɔ terrain kan fɔlɔ depuis u taara terrain kan k'a fɔ a ye jɔ an ka na n ka na reposer ayi parce que olu b'a ye n'i ko i ka cɛden tɔw ma n bɛna reposer o ye foutaise de ye olu la quoi e de bɛ se k'a fɔ cɛden dɔ ma taa reposer mais olu ko k'u tɛ t'u reposer u b'o de fɔ bilayi talayi u tulo bɛ n kan na minnu b'a dɔn u b'a faamu ko ɛɛ waati min na a fɔra ko nin cɛ kelen in kan ka bila ka taa mission na yɔrɔ wɛrɛ ka fréquence yɛlɛma Kayikaw ni Ɲorokaw ko de nahi ko nin cɛ in tɛ taa ni nin taara dɔrɔn a man ɲi bouge pas u tulo bɛ Badu kan na colonel Shaka bilayi talayi c'est tout comme fɛn min ye Eh, comment dire colonel Ɲangadu filɛ cogo min na Tombouctou n'i ko i ka mission d'a ma yɔrɔ wɛrɛ sa k'a ka taa yen Tombouctoukaw bɛ sɔn k'a f'i ye k'i b'u juguya la dɛ u b'a f'i ye k'i b'u juguya la parce que ils savent ah. de quoi nin cɛden ninnu sont capables u dɔrɔn tɛ quoi an ka cɛdenw bɛ terrain terrain kan Lasi an ka cɛdenw kɛlɛ ɲɛmɔgɔw bɛ terrain o terrain kan bi ah. on est satisfait chaque jour bɛ ka mɔnɛ bɔ an na bi k'u bɛɛ bila yɔrɔ ka ɲi k'u bɛɛ bɛɛ bilayi classement kɛcogo ɲɛna ah. wa baara bɛ ka assurer mais f'an ka fɛn dɔ faamu baara bɛ ka assurer o kɔrɔ tɛ ko terroriste tɛ tiɲɛni k'an kun parce que ni terroriste ye tiɲɛni k'an kun i bɛ dɔ de mankan ye ee cɛ kasɔrɔ Badu y'a fɔ ko a bɛ tan a bɛ tan ɛ munna nin kɛra attention mɔgɔ jugu tɛ dɔn ka ban voilà i ka cɛden mana placer cogo o cogo n'a y'i ja dugukolo un centime kana to yen terroriste bɛ borokoto ka tiɲɛni kɛ sigana t'a la parce que u dɛmɛbaga e b'a dɔn u ka ca kosɛbɛ alors u bɔfan fana ka ca e b'o dɔn sigana t'o la donc c'est impossible k'u contrôler totalement i kɔni bɛ se k'u contrôler à 90 pour cent mais c'est impossible de contrôler les terroristes à 100 pour cent personne dans le monde jamana aucun pays dans le monde mun bɛ se k'a kɛ a fɔ bad de y'a f'i ye o tɛ yen i kɛra rusi o i kɛra ameriki o i kɛra fɛn o fɛn n'o de kun don amerikɛnw tun bɛ ben laden bali ka tiɲɛni dɔ kɛ ameriki kɛ mais eh, maa min don malgré k'a fagara a ye tiɲɛni mun kɛ ameriki c'est pas petit pourquoi o m'a contrôler totalement a kana se ka tiɲɛni kɛ donc i miiri o la i ka faamuyali kɛ lasi an fa dɔ bɛ fɔnbabugu a bɛ k'an lajɛ eh, tiramagan ale de ko don dɔ bad ma n bɛ profiter ka anecdote in fɔ quoi ayiwa ko bad est en avance de son âge c'est-à-dire ko ne hakili bɛ n si ɲɛ quoi ne yɛlɛla quoi n ko nin kabako kuma ye ba ko bad âge b'a si ɲɛ voilà ko bad ka faamuyali b'a si ɲɛ quoi donc lasi i b'a ye fɛn min ye ɲoro du comment dirais ɲoro du sahel mara kɔnɔ tugun gajaba kajɛl o fana kɔfɛ lasi nin mini base in fana dafirila ye et la plus grande nouvelle lasi mun ye nouvelle bɛɛ la duma ye jaa jaa drone fana dɔ tun b'u yɛrɛ bolo ye n'i y'a hmm. ye i b'i kali ala la ko mali armée ka drone de don ja mɔgɔ dɔ bɛ yen spécialement ale dalen don yen nin drone manipuleli de kama lasi k'a bɛ san san kelen yɛrɛ tɛ fila tɛ a bɛ waati caman bɔ k'ale de bɛ yen k'a ka spécialité ye drone manipuleli de k'a wuli ka taa an ka finitigiw ka position gosi drone mun t'i ye fiye fiye fiyew lasi a drone démantelela lasi k'a drone minɛ ka maa kofɔlen ka taa ɲɛnama minɛ ka juru siri a cɛla lasi ka bali k'a la fɔlɔ k'a sogo fara fara n b'a fɔ a fɔ cogo la a kɛra ten de kabako wa a kan ka kɛ ten de jɔn bɛ se k'a fɔ k'i di jakuma n'est pas vrai qui personne parce que n'an y'a fɔ dɔrɔn u b'a fɔ e non n'i ma farati ka nin fɔ u b'a fɔ ko armée exa oui u k'a fɔ kosɛbɛ u bɛ mun kɛ population na kun n'i y'a faa ka tila k'a su korondo k'a kɛ symbole ye dugu kɔnɔ ka yaala n'a ye jafi je ne peux même pas montrer son cadavre parce que u kana na n ka youtube bloquer an bolo a su fila an bolo a n'a ka drone fila bɛɛ

bi jamukan an bɛ se k'a bila yan fɔlɔ parce que tellement que an ma sunɔgɔ bi ta in fɛ on va essayer si on pourra dormir ce soir quoi lasi i y'a faamuya o la hali n y'a fɔ baarayɔrɔ la n ko tiɲɛ na n ma da a la ni n bɛna se ka ye bi tellement que n ma sunɔgɔ parce que nisɔndiya b'i kan c'est ça donc lasi i b'a ye yan an tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ n'an m'an nɛn da sabu ɲuman dɔw kan k'olu fo quoi Kosɛbɛ. Parce que n'an ye tonton Eric Dunbiya fo. Ɔn! L'homme qu'on va jamais cesser de remercier . Ɔn! N bɛ jɔni fo Lasi? Ahan! Jako Ɲakate. Jako Ɲakate. Halisa Bad filɛ ka kuma forfait mun na, ale de ye nin ci Bad ma. Siga na t'o la Bad.
Ko an ka foli b'a ye. Lasi donc n b'o fo, o ye diyagoya ye. Kosɛbɛ! Bilahi talahi. Donc Lasi. Ahan! Tanti Fatumata bɛ ambassade kɔnɔ, n b'a fo. Kosɛbɛ! N'an y'a fo, an bɛ Alasani Carter fo. Cɔyi! Ka tila ka Cheick Oumar Denba fo Lasi. Kosɛbɛ! Dan tɛ foli mun na. an kanubaw ka ca alu gindo fana n'a ka éléments bɛ k'an lamɛn moribabugu lasi hali welesebugu kɔnɔ maaw ka welew ser'an ma jara n'a ka jamaw an b'u bɛɛ fo arajo minnu bɛ synchronisé an na k'an lamɛn an b'a bɛɛ fo lasi jama gurupuw de bɛ sigi sigi k'an lamɛn u ka welew bɛ s'an ma waati bɛɛ donc an tɛ se k'u fo ka se a dan na faransi foyer kɔnɔ i taara tunga na ma tungaranke bɛɛ fo maa o maa b'an lamɛn jour et nuit lasi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na répété maa minnu b'a fɛ k'an ka image sɔrɔ an ye nin fɛn o fɛn fɔ opération fɛn o fɛn fɔ on a des images pour ça compris walasa k'an ka image lasɔrɔ sur nos groupes whatsapp numéro ye 72 96 23 00 72 96 2300 donc i bɛ don cogo min na o bɛ expliquer i ye lasi ka bɔ kuma kɔnɔ mamadu gande sila n terikɛ kongo kinshasa ko n bɛ foli d'a ma kosɛbɛ donc ka sɔrɔ k'a fɔ yan lasi assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatu ka bɔ kuma na yan salam